Niall Mac Uidhilin anseo arís leis an dara ceacht faoi chúrsaí html agus CSS. Anois tá mé chun fillteán nua a chruthú ar an diosca crua. BSC 3 a thabharfas mé air agus tá mé chun Notepad plus plus, cé go bhféadfá just gnáth Notepad a úsáid, agus tá mé chun mo chéad leathanach html a chruthú agus a shábháil in san fillteán nua seo BSC 3. So tá html comhdhéanta go rud ar a thugtar clibeanna. Agus sin sampla go clib an chéad clib. Ciallaíonn clib go mbíonn na lúibíní uilleannacha seo in úsáid agat agus focail speisialta eatrub. So, sin an clib html agus go hiondúil críochnaíonn clib leis an rud céanna seachas go mbíonn slash chun tosaigh tar éis an chéad lúibín. So, séard tá sé seo ag rá ná Tosaigh an clib html Críochnaigh an clib html Tá an clib html riachtanach in aon doiciméad html. Ceann eile atá riachtanach ná an clib head agus sin tús head agus sin deireadh head agus caithfidh sé sin a bheith in aon leathanach html. Rud eile a chaithfeas a bheith i leathanach html ar bith ná an clib body agus críochnaíonn an clib body. Now tá tá ord speisialta leis na cinn seo. Teigheann ní theigheann aon rud roimh html an clib html ó thaobh html seachas rud amháin agus teigheann rud ar a thugtar an ráiteas doctype, agus insíonn sé seo don brabhsálaí a bheas ag oscailt an rud seo céard, cén cineál doiciméad atá i gceist agus tá muid ag rá gur doiciméad html atá ann. Actually, tá muid ag rá gur doiciméad HTML5, leagan 5 go HTML. So teigheann sé sin ag an tús, ach an chéad ráiteas ceart ina dhiaidh sin ná html agus an rud faoi dheireadh a fheicfidh tú i gcomhad html ná deireadh html ar líne 9 ansin. Bíonn head, tús head, deireadh head agus tús body, deireadh body agus ansin rud eile go hiondúil a théann, cé nach bhfuil sé go hiomlán riachtanach ach téann rud darb ainm title taobh istigh den head, tabhair faoi deara an title agus deireadh title. So tá muid ag foghlaim faoi cheithre chlib nua anois, html agus deireadh html, head agus deireadh head, title agus deireadh title agus body agus deireadh body. Agus tá an t-ord ina bhfuil siad seo an-tábhachtach. Now, cabhraíonn, sin fáth go bhfuil Notepad plus plus níos fearr ná Notepad ná nuair a shábháileann muid é seo mar doiciméad html, eh, lasfaidh cuid de na rudaí seo suas. OK, de bharr go mbeidh mise ag scríobh mo chuid leathanach gréasáin i nGaeilge, tá sé tábhachtach go dtí go sábháilfear na síntí fada i gceart. So, faoi encoding anseo, caithfidh mé encode in UTF-8 a roghnú. OK, ba cheart é sin a dhéanamh ag an tús. Agus ansin, tá mé chun save as agus goil go dtí mo ríomhaire.

tá na rudaí seo lasta suas anois agus is féidir liom teideal a thabhairt don leathanach seo agus os rud é go mbeidh mé ag scríobh faoi Bhaile Átha Cliath tá an gnáth-théacs idir title agus deireadh title. Now is cuma faoi spás bán má dhéanaim sé sin ní dhéanann sé aon difríocht an bhfuil na línte bána seo ann nó má chuirimse title ar an líne céanna, ní dhéanann sé aon difríocht. Fiú dá gcuirfinnse head anseo agus body anseo, ní dhéanann sé aon difríocht. Is just ó thaobh inléiteacht a fhágann muid roinnt spás bán idir rudaí. Má tá mé ag iarraidh an toradh go dtí seo a fheiceáil, brúfaidh mé ar save agus tá rud áisiúil arís ag Notepad plus plus, is féidir liom é a oscailt sa mbrabhsálaí gur mhaith liom. Osclóidh mise é i Chrome agus níl aon rud le feiceáil fós seachas an teideal. Tagann an teideal mar a fheiceann sibh ansin ag barr an bhrabhsálaí, Baile Átha Cliath. Agus b'fhéidir just go dtaispeánfaidh mé clib amháin eile go mbeidh rud éigin le feiceáil. Téann an t-ábhar uiliug anseo sa mbody, idir tús body agus deireadh body. agus ceann de na clibeanna atá mé chun foghlaim faoi ná H1. Nuair atá H1, seo an chaoi a scríobhaimse é, cuirimse an tús agus an deireadh isteach ar dtús agus ansin téann an t-ábhar idir an dá rud seo. So tá an t-ábhar chun dul anseo, eh, so fáilte. an-tábhachtach go dtuigeann muid é seo. Caithfidh muid brú ar save nó just control S a bhrú agus thall ar an mbrabhsálaí caithfidh muid brú ar refresh agus sin toradh den Tá an téacs mór mar Seasann H1 i gcomhair heading leibhéal 1, ceannteidil leibhéal 1. So sin an toradh ar an html sin. Molaimse an leagan amach seo don scáileán freisin, go mbeadh an brabhsálaí agus Notepad ar oscailt ag an am céanna go mbeadh tú in ann na hathruithe a dhéanann tú don leathanach ceann eile ná P i gcomhair paragraph, seo mo

dara alt. Now, má dhéanaimse dearmad ar save a bhrú anseo agus má bhrúimse ar refresh thall anseo, níl aon rud le feiceáil. Caithfidh mé é seo a shábháil agus ansin refresh agus sin é. So, seo do chéad leathanach html. Bainigí triail as ceann a scríobh sibh féin bunaithe ar an téama seo ach úsáid bhur smaoineamh féin. Ná lean mo. an ceann seo é Baile Locha Riach. Pioc ábhar atá suim agat ann agus bain triail as an rud seo agus bí cinnte go bhfuil ord na gclibeanna i gceart agat. Má dhéanann tú botún, ar nós an tslais le deireadh a chur le P, is féidir leis sin, nó má dhéanann tú dearmad ar an. ar an P sin ina iomlán, is féidir leis éifeacht a bheith aige ar thoradh an leathanaigh. Now, i gcás, sa gcás sin, ní raibh, but abair go raibh sé sin, eh, dearmad, go raibh siad seo dearmadta againn, eh, agus arís, má bhrúnn muid ar save, feicfidh sibh nár oibrigh sé mar ba cheart nó má dhéanann tú dearmad ar an H1 a chríochnú, tá sé fós faoi thionchar an H1 ansin mar a thuigeann sé. Tá sé an-tábhachtach go bhfuil tú ag cur deireadh le do chuid clibeanna i gcónaí. ar an gcaoi cheart agus save agus refresh. Sin deireadh leis an dara físeán seo faoi HTML agus CSS.